Аушыджэр къуажэм и къекӏуэкӏыкӏам, мы къуажэ щитӏысыкӏа щӏыпӏэм щагъэхъам дыхэзыгъэгъуазэу нобэкӏэ къэнэжар ӏуащхьэжьхэмрэ фэеплъ сынхэмрэ я закъуэкъым, дауикӏ. Дэфтэр хъумапӏэхэм щыбгъуэтынущ хуэфэщэн тхылъхэр. Ауэ ди нобэм къэмысами, къуажэдэсхэм ящӏэж Жылокъуэхэ ялӏ Шэрэдж къуэладжэм и старшынауэ щытам къыщӏэнауэ Аушыджэр къуажэм и тхыдэм ухэзыгъэгъуазэ тхылъ зэрыщыӏар.
Сэ си едэшхуэм и адэ Жылокъуэ Адэлджэрийр мыбы минрэ щибгъурэ пщыкӏух гъэ хъухункӏэ, революцэр къэмыхъу щӏыкӏэ, апщӏондэхункӏэ старшинауэ мы аузым дэса, еджауэ Петербург къыщиухауэ. Абы къигъэна тхылъ зыкъом диӏащ, лъэпкъым, ауэ зауэ зэманым, Ди жагъуэ зэрыхъунщи, тутынкӏэ ирафыжат, тутын кӏуэцӏашыхьурэ абы къигъэна тхылъыр. Абы тхыдэр, Аушыджэрыр къызэрытӏысари, лъэпкъыр зэрыщытари псори иту щытат.
Орды ди зэхуэдэ тирыуэ ией, а захуэм дыкӏуэм-тӏэ ар сыт уэтэу? Ор сытӏуэтэжынт, сытӏуэтэжынт.
Аушыджэр къуажапщэм Шэрэдж псым уимыкӏыу ӏуащхьэ зыбжанэм ущрохьэлӏэ. Зы зэман Аушыджэр ӏэгъуэблагъэм къриубыдэу зэрыпсэуахэм щыхьэт техъуэу Мэджэхэ ящыщ зэкъуэшитӏ Мэзанрэ Кушыкурэ къагъэнащ я фэеплъ ӏуащхьэ. Мэджэ зэкъуэшитӏыр къыздикӏа щӏыпӏэр ящӏэжкъым, ауэ къуажэдэс нэхъыжьхэм къызэраӏуэтэжымкӏэ, Къэбэрдейм щыщхэкъым. Жаӏэжыр пэжмэ, ӏуащхьэм цӏыхухъуитӏ къарукӏэ пхуэгъэхъеин мывэшхуэ щӏэлъщ, Мэджэхэ я лъэпкъ дамыгъэр тету. Уеблэм Андемыркъан и ӏуащхьэм нэхърэ нэхъ пасэу къалъытэ. Мэджэ зэкъуэшитӏым я ӏуащхьэм пэблагъэу къыщытщ Алихъанхэ я ӏуащхьэри. Алихъан зэшиплӏым Мамсыр, Къасей, Нахъуэ, Абдулыхь сымэ я анэр Мэджэхэ япхъут. Аращ къуажэдэсхэм ӏуащхьитӏыр зэпэблагъэу щытым и щхьэусыгъуэр зыхалъагъуэри. Мы ӏуащхьэхэми Алихъанхэ я лъэпкъ дамыгъэр зытет мывэшхуэ щӏэлъу къаӏуэтэж. Апхуэдэ хъыбарщ къыдекӏуэкӏыр Къармэн зэшиплӏым я ӏуащхьэми. Псыжькӏэ къикӏа зэшхэр минрэ щиблрэ ебланэ гъэм екӏуэкӏа зауэм хэтащ къызэраӏуэтэжымкӏэ. Иужьым мы щӏыпӏэхэр щабгынэм я фэеплъу я ӏуащхьэр къранащ. Апхуэдэщ, Сатушыхэ я ӏуащхьэри. Мис мыдей си щӏыбагъым дэт ӏуащхьэр Сатушае, Сатуши Назырэнрэ Данилрэ жери мы щӏыпӏэм къакӏуэри, мы щӏыпӏэм щыпсэуащ. Ауэ абы лъэужу къагъэна щаӏэкъым, унэ ящӏауэ, псэуалъэ яӏэу сыту щытакъым. Мыбы куэдрэ зыщаӏэгъэнутэкъым. Я мылъку хагъэхъуэн папщӏэкӏэ ӏэщ зыбжанэ къахури мыбы щагъэхъунуат мы щӏыпӏэ къулейт. Мыбы цӏыхуи щызекӏуэтэкъым. Адыгэ шууейхэм я зэкӏуапӏэуи щыттэкъыми, ар зэращӏэм папщӏэкӏэ мыбы къакӏуэ жыпӏэми, мыбдеж Шэрэджыкӏ гъунэгъут, ӏэщыр псы ефэнымикӏ, езам псы къагъэсэбэпынымикӏ. Абы папщӏэкӏэ а зэкъуэшитӏыр мыбдеж щыпсэуа а ӏуащхьэр къызэрагъуэтыжынымкӏэ къагъэна лъэужьыр мывэ щӏалъхьауэ щытауэ жаӏэ езым я дамыгъэ тедзауэ. А зэманым ар мы Къэбэрдейм щыпсэу дахтэнэмыкӏ мыс ауэдэ лъэужь къызэринэкӏыу щытащ.
Къуажэкум итщ зы кхъэжь. Щӏым щыщ хъужащ мыбы ит сыныжь куэд. Ауэ къызэфӏэщӏами, нобэр къыздэсым зэманым ипхъэхауэ щрохьэлӏэ сыныжь зыбжанэм. Япэм щыгъуэ мы сыныжьхэр къаухъуреихьауэ щытат. Иужькӏэщ къуажэдэсхэм мы сыныжьхэр хиубыдэу мыбдеж кхъэ щащӏынур. Муслъымэн хабзэу дунейм ехыжам хуагъэува сынхэм хьэрыпыбзэкӏэ тедзащ зейм и цӏэунэцӏэр, лъэпкъ дамыгъэр, псоми зэхэщӏыкӏыгъуэу къемыджэжыфми. А псом гъэщӏэгъуэн гуэри хэплъагъуэкъым. Мызэ-мытӏэу къуажэ псом ущрохьэлӏэ сыныжь зыбжанэм. Ауэ ахэм ящыщу къыхэгъэщыпхъэщ Щэралъокъуэ зэшищым я сынхэр. Мыдэ мы зэщхьу ит сынищыр сыних итщ мыдэ, ауэ зэщхьу. сынищ итыр зэкъуэшищым ейщ. Мы дызбгъэдэтым Мусэ ейращ. Мы щыр зи къуэр япэм деж щыщӏэдзауэ Мэхьмуд, Мусэ, Абдул-Къадир. Щыми ятетщ Хьэж Умар и къуэу, Щэралъокъуэхэ ящыщщ. Хьэж Умарыр Къэбэрдей псом ефэнду щытау къатхыхьыжыр. Езы Щэралокъуэхэ мыбы епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм къакӏуауэ щытращ лъэпкъкӏэ шапсыгъхэщ. Шапсыгъ уэркъхэм ящыщщ. Къэбэрдейм къакӏуа иужькӏэ зынэкӏэ ирагъэӏэбыхащ, ауэ мыби уэркъыу щыӏащ. Хьэжы Умарыр мысту жаӏэ, Гъуэгулъхьэ ящыщу жаӏэ, жаӏэщ Щэралокъуэ дыдэм ящымыщу, ауэ ар ауэдукъым зэрыщытыр, сэ абыкӏэ сыарэзыкъым. Щхьэ жыпӏэу щытым, япэрау янэшхуэр Мэчанэхьэ япхъущ, и пхъур Дыщэкӏхьэ иратау щытащ. Езым и щхьэгъусэр Тамэхэ япхъуу щытщ. Тамэхэ, Ботэщхэ я къудамэу щытщ, тамэхэ зыри къащыӏыжкъым къэнэжауэ. Мы сыныжьым тетхэри Пщыхьэщӏэ Фарз тхузэридзэкӏыжауэ щытащ. Иджы мы Щэрэлӏыкъуэ хьэблэр а зэманым де пэгъунэгъуу щытащ, ӏэпхъуэшапхъуэми я пӏэ куэд изэгъакъым ахэр. ӏэпхъуэшапхъуэу щытми, мы Аруан псыхъуэрэ Шэрэдж псыхъуэрэ дэсахэщ. Нэхъ иужьыӏуэм Дыгъужьыкъуейм пэгъунэгъуу ищхъэрэкӏэ щысащ. Мис иджысту мы дыздыщытыр Щэрэлӏыкъуэ хьэблэм нэхъ и къуажапщэу щытащ, зэрыжаӏэжымкӏэ лӏыжьхэм. Мы Мусэрэ Абдул-Къэдирэ зы гъэм дунейм ехыжауэ итщ. Гъэм щехыжа минрэ щийрэ плӏыщӏрэ хы гъэщ, ди къэбжыкӏэмкӏэ къызэбдзэкӏыжу щытым. Махьмуд я къуэш нэхъыжьыр тӏэкӏу нэхъ пасэу дунейм ехыжащ. Иджы мы Мусэ и сыныжьым тетщ Мусэ Хьэжумар и къуэ Къэбэрдейм я эмир жери икӏи. Щамел Къэбэрдейм щыкӏуам щыгъуэ а гъэ де минрэ щийрэ плӏыщӏрэ хы гъэм Вындыджабэ де щызэзэуау щытащ, урысыдзэмрэ абырэ щызэпэуви. Абы щыгъуэм Къэбэрдейм тӏу зращӏи абы гуэхьа хэтщ, урысыдзэм хэту пэувыжаи хэтщ. Абы къизишахэм епсэлъа къизишахэм хуагъэфащэ а Хьэжумар хэтауэ. Арати, Хьэжумарыр ирашщ Къэбэрдейм икӏи илъэситӏкӏэ къэтащ, илъэситӏкӏэ исакъым Къэбэрдейм. Ар кърашэжыхукӏэ абы и пӏэ къринауэ жаӏэ Мусэ, Мусэрэ Махьмудымрэ. Иджы Къэбэрдейм и эмир щыхуиӏэр Абы и пӏэкӏэ къэнэжауэ эмиру щытам тщӏэркъым, езы эмир Хьэжумар и къуэщ жиӏэу тетым къыдгурыӏуакъым. Ауэ Мусэ, Хьэжумар и къуэ, Къэбэрдейм и эмир жиӏэри ауэдэу тетщ.

Выщхьэфӏэкӏ удэкӏмэ, къуажэм къыхэплъэу щыт фӏэкӏ умыщӏэну итщ иджыри, и теплъэмкӏэ зэрагъэуврэ куэд зэрыщӏар къипщӏэу зы сыныжь. Сыныжьыр зытетри екӏуэкӏыу кхъэхалъэщ. Абы и щыхьэтщ иратхъукӏа щӏым зэм-зэм къупщхьэхэр къызэрыхэщыр. Мы сыныжьыр Мэчанэ Мусэ хуагъэувауэ щытащ. Мыр Урыс-Кавказ зауэм хэкӏуэдауэ щытащ. Сыным тетыр аращ, Шэхьид, Алыхьым зи гуэныхьыр хуигъэгъун, кафир зауэм хэкӏуэда Мусэ, Мэчанэ и къуэ жери тетщ. Мы сыныжьым гъэ бжыгъэр теткъым, ауэ зэрыхуэзгъэфащэмкӏэ епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и пэращ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, а зэманыращ мы Шэрэдж ӏуфэ Мэчанэхэ я къуажэр щыӏусауэ щытар. Абы ирихьэлӏауэ хузогъэфащэ. Мы сыныжьыр иджы зытет ӏуащхьэр езыр мыс зэратымкӏэ, ныбжь зэратымкӏэ епщыкӏуплӏанэ епщыкӏутхуанэ лӏэщӏыгъуэм дращӏея зэтратхъуа ӏуащхьэщ. Абы и щхьэжым итрагъэувауэ щытщ сыныжьыр. Иджы шахьидхэр джаурым язауэу хэкӏуэдахэр нэхъ лъагапӏэ щыщӏалъхьэу я хэбзащ. Абы ещхьу мы Шэрэдж псыхъуэ зэрыщыту къиубыду Дыгъужьыкъуей къуэ удэплъу щытым плъагъуу ауэдэу щытщ мы сыныжьыр, нэхъ лъагапӏэ дыдэу дахауэ. Ермоловыр къакӏуу минрэ щийрэ тӏощӏрэ зы гъэ, тӏощӏрэ тӏу гъэм и карательный экспедиция жыхуаӏэм щыщӏидзам щыгъуэ, мы Шэрэдж псыхъуэ щыдыхьам щыгъуэ япэ дыдэу игъэса къуажэм яхэтщ. А зэманым нэхъ хузохь, а зэманым нэхъ хуэзгъэфащэу щытщ. Мы джабащхьэр екӏуэкӏыу кхъэжьу щытщ мыбы. Кхъуэщыни къупщхьи уэшх къехыхукӏэ къыщӏэщу уэдурэ болъагъухэ. Мыбы и кӏыхьагъкӏэ уэду щытщ, тӏэкӏу уехыу щытым ӏуащхьэ бын иӏэщ, зы щэ ныкъуэ нэблагъэ ӏуащхьэ зэтетхъуауэ. Ахэр мыбыхэм нэхърэ нэхъыщӏэщ, ахэр епщыкӏуплӏанэ, епщыкӏутхуанэ лӏэщӏыгъуэщ зыхиубыдэр. Абы адэкӏэ уӏэбэм ӏуащхьэ бгъущӏым нэблагъэу иджыри зы ӏуащхьэ бын иӏэщ. Ипщэкӏэ удэӏэбейуэ щытым, Выщхьэфӏэч Ищхъэрэ жыхуэтӏэм и гущӏыӏукӏэ абдем дей минрэ щибгъурэ тхущӏрэ плӏы гъэм щыгъуэ Акритасым къибжау ӏуащхьэ щиплӏ итщ жери къитхыхьэжауэ щытащ, абы щыщу тӏу къитӏауэ щытащ. Адрейхэр зэрыщыту колхозым щӏыр еубыд жаӏэщ, абыни тракторкӏэ иратхъукӏи, вапӏэ-сапӏэ ящӏыжау

Абыхэм щыщу гу нэхъ зылъытапхъэр Нэурыз Аслъэнбэчрэ Къуалэ и къуэ Уэзырмэсрэ я ӏуащхьэхэрщ. Кӏыхьщ мы ӏуащхьитӏым я хъыбарыр, ауэ кӏэщӏу къэпӏуатэмэ къыжаӏыжыращи, Аслъэнбэч Уэзырмэс и къанщ. Аслъэнбэч цӏыкӏуу и къуэш Жэмырзэ дэщӏыгъуу къагъуэтауэ щытахэщ. Къэзыгъуэтар Пылыжь Мусэрэ Бабыгу Нэурызрэщ. Нэурызым бын иӏэтэкъыми, щӏалитӏыр ипӏыну къещтэ. Нобэрей Кэнжэрэ Налшыкрэ я кум хуэзэу щыса Щэуэлыкъуэ хьэблэм къыщыхъуащ щӏалитӏыр, быфыкъуэ адэ яхуэхъуа Къуалэ и къуэ Уэзырмэс и деж. Къыдэкӏуэтейуэ лӏыпӏэ иува Аслъэнбэч къущхьэхэм я деж зекӏуэ кӏуауэ къикӏыж пэтрэ къытехуэри лӏащ. Зэрэгъыж къуажэ щӏыбым Фындыжь джабэ жыхуаӏэм дежщ щылӏари. Ауэ и ӏуащхьэр щызэтратхъуар мыбдежщ. Зы илъэс тӏощӏ дэкӏа иужькӏэ Аслъэнбэч быфыкъуэ адэ Уэзырмэси дунейм йохыж. Абы и фэеплъу,

Лӏыгъэм хуэлъащэм батэ егъэш. Батэ зыгъэша адыгэ лӏ куэдым я фэеплъ мыкӏуэдыжщ Аушыджэр дэт ӏуащхьэхэмрэ сыныжьхэмрэ. Ахэр щӏым къытемынэжамэ, хэт ищӏэн? Я цӏи, я щхьи дымыщӏэжыхэнри хэлът. Ауэ тхыдэри щыхьэт зэрытехъуэщи, уи цӏэ ящымыгъупщэжын папщӏэ ӏэмал имыӏэуи щыткъым ӏуащхьэ пхузэтратхъуэу, сынри нэхъ лъагэху нэхъыфӏу абы щхьэщагъэувэжыныр. Зи цӏэр фӏыкӏэ яӏуатэ, ялъытэ лӏыфӏ. Куэдым я хъыбар ящӏэж къуажэдэсхэм. Лӏыгъэм ӏэщэр хуэжыӏэщӏэщи, лӏым и лӏыгъэр зауэм къыщацӏыху. Зауэм щагъэлъэгъуа лӏыгъэрщ я цӏэ фӏыкӏэ зыгъэӏуари. Апхуэдэщ псалъэм папщӏэ япон зауэм, герман зауэжьым, щапхъэ зыгъэлъагъуэу хэта Бицу Ахьмэд. Лӏыгъэ зэрихьам папщӏэ хуэфэщэн дамыгъэ кърата къудейкъым абы. Атӏэ,

жеӏэ уэрэдым. Мис а си адэшхуэм и адэ жыхуэсӏэр старшинауэ щыӏэу японскэ зауэм минрэ щибгъурэ тху гъэм щыӏа зауэм хэкӏыурэ шу гуп ягъэкӏуэн хуейуэ щытти, къуажэм ар зыми щымыщу, мыхьэнэшхуэ зимыӏэр къыгурыӏуэу къыщӏэкӏынт а старшинами. Езым законым фӏыуэ хищӏыкӏти, зыри дигъэкӏауэ щытакъым къуажэм. Къигъуэтщ статья Къуажэр зэхуэс хасэ, жылэ хасэм унафэ зэращӏамкӏэ кӏуэну зыри къыхэкӏакъым жери къитхыжщ, питхыкӏыжри абыкӏэ къуажэм димыгъэкӏауэ къигъэнэфауэ щыта. Минрэ щибгъурэ етхуанэ гъэм японым, францымрэ зэзауэу щытащ. А зэманым абы кӏуэн щыхахэм щыгъуэ Ахьмэд ди къуажэм я цӏэкӏэ мыхъуу Псыгуэнсу къуажэм кӏуэн зи жагъуэ хэт мыкӏуэфынуи абы и цӏэкӏэ кӏуауэ щытащ абы я цӏэкӏэ Ахьмэдыр. япон зауэм, зауэм. Ди адэр и къуэши и гъусэу кӏуащ зауэм. Абы еуэри зауэурэ здэзауэм ди къуэшыр къаукӏащ, Алимыр, ди адэ къуэшыр. Еуэри

Мыщыр кӏуэн мыкӏуэну егъэшынэри, гъусэ зищӏащ Дадэкъуей ди къуажэр. Гъусэ ищӏу кӏуащ абы зэ умыст куэд. Штабу къыщӏэкӏынт ар. Мис офицерыр зыщӏэтри, дэплъри жейт зы къэмынэу. Жейти, щэхуу щӏыхьэщ аби, мор жейуэ къамыщӏэу Я фочи лъэпкъ къыщӏихащ. Къыщӏихщ аби, фочи игъэдэщ, къитри и гъусэ мытым и лэм жреӏэ. Иджы сэ мор къыщӏэсхуну сыщӏыхьэнущи, зы емыгъуэну зыкъом ягугъэну и хъуреягъыр къэжыхь жиӏащ. Зыкъом, зыкъом ӏэуэлъауэ, къафӏэщӏын хуэдэу сэ сыщӏыхьэну къэжыхь жей сэ, мобы къыщи къыщижыхьым, фытэдж, жери къыщыхуащӏэ, къыщӏихури. Къыщыхуащӏэмэ, къыщыхукӏэ сэ абы лӏыхъужьыгъэм къыщӏэну къакӏуэ зыпышт абым яритащ. Мис абы абдей зы крест къыщӏауэ сэ сыщыгъуазэращ.
Аушыджэрыщӏым хеубыдэ адыгэ лъэпкъым нэхъ лӏы ӏущу иса усэрэжь Къэзанокъуэ Жэбагъы и жылэр здэщыса щӏыпӏэр, Къэзанокъуейр. Ар пщы хабзэти, Къетыкъуэ Аслъэнбэчыпщым и чэнджэщакӏуэ Къэзанокъуэр пщы уэлийм и гъусэу здэкӏуэм дэӏэпхъуэу псэуащ. Жэбагъы и жылэр мыбдеж зэрыщысам и фэеплъу къэнащ зы псынащхьэ. Къэзанокъуэ Жэбагъы и псынэ е Къэзанокъуэ и псынэ жаӏэ абы щхьэкӏэ. Тхыдэтх Къардэн Чылымэт зэритхыжымкӏэ, Выщхьэфӏэкӏ Ищхъэрэм пэблагъэу къыщытащ Жэбагъы и ӏуащхьэр. Ауэ нобэрей къуажэдэсхэм ар здэщытыр мыбдежщ жаӏэу уагъэлъэгъуфынукъым. Мыбдеж Дыкъуэ Хьэжыжь гуэрым и сыни къыщытщ.
Минрэ щийрэ ищӏрэ хы гъэм ящӏа переписым Дыкъуэхэ зы унагъуэ дэсу иджыри къыхощыж. Мыбы езы Дыкъуэ Хьэжыжьым теухуауэ хъыбар къэнэжауэ зыри зэхэтхауэ тщӏэкъым, ауэ мыбы пэгъунэгъуу къыбгъурылъу иныкъуэ нэхъыжьхэм зэрыжаӏэжымкӏэ, Жэбагъы и къуэр мыбдеж щӏалъхьауэ жаӏэ. Щӏэлъу, ауэ абы хуагъэувауэ щытар пхъэсынти, пхъэсыныр хэкӏуэдэжащ, арыкӏи, ауэ дэ хъыбарщ къекӏуэкӏыу тщӏэр.
ӏуэрыӏуатэм къызэрыхэщыжымкӏэ Къэзанокъуэри абы и щхьэгъусэри щылӏари щыщӏалъхьэжари Аушыджэрыщӏым хеубыдэ. Ауэ ар зы еплъыкӏэу аркъудейщ. Шэч зыхэмылъыр зыщ, зы зэман Къетыкъуэ Аслъэнбэч и щӏы кӏапэ зэрытесарщ. Къетыкъуэ Аслъэнбэч къэлъысауэ Ахэр зэкъуэш зыбжанэ хъути, къэлъысар къыщыщӏидзэр вжесӏэнщ. Урван мэз жыхуиӏэм ущӏэкӏыжа иужькӏэ Черекский район жери тетхауэ тетщ. А Черекский районыр абдей яхьу ар щагъэувам щыгъуэ Урваным псалъэмакъышхуэ къаӏэтауэ щытащ. Аушыгерыщӏ щхьэ мыбы къэса жари. Ауэ Аушыгерыщӏ нтӏэ, Аушыгер и щӏыр абы нэсуи щыта. Аслъэнбэч и щӏыр мис абдеж щыщӏэдзауэ Сосрыкъуэ жыхуиӏэ щӏапӏэр къиубыду мис абыкӏэ екӏуэкӏыурэ, Мис моудэ мо Къэрэсукӏэ иӏэщ Тепсэныкъу жери. Тепсэныкъум и ныкъуэр мыткӏэ къиубыду, Тепсэныкъу щӏыфӏащарикӏ, дыгъэм и зэхуэдитӏырат абы тепсэри Тепсэныкъу фӏаща. Мис ар къеубыдри, мыткӏэ мис мы бгышхуэ къекӏуэкӏым Голубой озерым аткӏэ, ну, иджы а гуэл щхъуантӏэм аткӏэ, Бгы дахэшхуэ иӏэщ, нэкӏу дахэшхуэ. А нэкӏу дахэшхуэм зэреджэр Жанхъуэтхэ я фэху жери ара. Жанхъуэтхэ я фэхур Аслъэнбэч и щӏым хеубыдэ. Жанхъуэтхэ и Жанхъуэтхэ зыдэсар Псыгуэнсу. Жанхъуэт къелъэӏущ абыми аренду иритауэ щыта. Былыми щэ къэсыхункӏэ, щэ къэсыхункӏэ, былыми щэ къэсыхункӏэ зы былым иритын хуейуэ бжьыхьэ. Мис ауэдэ псалъэмакъ яӏэу. Итӏанэ абыкӏэ йокӏуэкӏыр абыми, абдеми иӏэщ щӏы хуей ӏэджэ иӏэщ абы. Мис иджы а и щхьэм щыӏэ псы щхъуантӏэри къыхиубыдэу Харзидон жыхуиӏэм нэсрэ, Псыгуэнсу псымкӏэ къригъэзыхыжрэ, Мис мо Вындыжь джабэ жыуиӏэм и лъабжьэкӏэ мис мы къекӏуэкӏым мо ГЭС зытращӏыхьа мы бгы къекӏуэкӏым къыщхьэпрымыкӏыу, аткӏэ мыкӏуэу мыткӏэ мис мо Ажэкъуэ жыхуэтӏэу Жамботей жыхуиӏэ жылэр зыдэсам ищхъэрэӏуэкӏэ, Ар бгыщыху щынгистыху, мис ар къиубыдэу Аслъэныкъуэ и щӏ, нтӏэ, Аслъэнбэч и щӏу щыта. Аращ сэ ӏуэрыӏуатэр щысхым щыгъуэ ахэр къызжезыӏа лӏыжьым къызжаӏар.

Къэщхьэтау къуажэ дэлъэдапӏэм пэблагъэу сэмэгурабгъу лъэныкъуэмкӏэ къыщытщ Къетыкъуэ Аслъэнбэч и быдапӏэжьыр зытета бгыщхьэр. Быдапӏэу зы зэман зэрыщытар къапщӏэу апхуэдэщ ноби. Иджыри минрэ щиблрэ и пщыкӏуиянэ гъэм зэщыӏея къэбэрдеипщхэр щӏы ӏыхьэ щхьэкӏэ лъэныкъуитӏ щызэрищӏыкӏам, Мысостхэрэ Хьэтӏохъущокъуэхэрэ зы лъэныкъуэ, Къетыкъуэхэрэ Бэчмырзэхэрэ адрей лъэныкъуэу щызэпэщӏэувам, кърымыдзэр ядэщӏыгъуу бахъсэныпщхэм кърагъэкӏуэта Къетыкъуэхэмрэ Бэчмырзэхэрэ я унагъуэхэр, я дзэр я гъусэу, быдапӏэм къыдэтӏысхьащ. Метритӏ зи лъагагъ пхъэкӏэ къэщӏыхьа быдапӏэм къебгъэрыкӏуэну иужь ихьахэр илъэситӏкӏэ еныкъуэкъуащ абы дэсхэр къыдахуну. Ауэ, Къетыкъуэ Аслъэнбэч, быдапӏэр итын дэнэ къэна? Абы къыдэкӏыурэ зыбжанэрэ бийм хьэкӏэлъыкӏэр яхилъхьэн хузэфӏэкӏащ. Сытми, Къетыкъуэпщыр быдапӏэм къыдахуфын ялъэкӏакъым. Тхыдэр щыхьэт зэрытехъуэмкӏэ, минрэ щиблрэ тӏощӏ гъэм, щӏымахуэпэм, Мысостыпщымрэ Хьэтӏохъущокъуэпщымрэ дэщӏыгъуу кърымыдзэм къыӏуигъэзыкӏыжащ, яхузэтемыгъэщэха быдапӏэм. Иужькӏи, Псыжькӏэ икӏыжащ.
Къетыкъуэ Аслъэнбэч щыпсэуар Къэщкъэтауэ иджысту Къэщкъэтауэкӏэ дызэджэ къуажэм ипщэкӏэ щысар. Щӏышхуэ иӏыгъыу, и пщӏантӏэр ину щытащ абы. Хъыбарым къызэрыхэщымкӏэ, тхыдэм зэрыжиӏэмкӏэ, шууищэ щыджэгуфыну апхуэдэ пщӏантӏэ иӏа. А пщӏантӏэр апхуэдизу зэгъэпэщауэ щытти, къалэ хуэдэу щыта. Ар зыщӏар бабыгухэ я щӏалитӏщ, Мусэрэ Тэнрэ жери. Арджэ абдем нтӏэ бгыщӏагъ ар зыщӏэсам мо уплъэу щытымэ, уолъагъур абы бгъуэщӏагъ тӏэкӏу. А бгъуэщӏагъым абыкӏэ мывэ сыт къещэщэхыурэ тӏэкӏу цӏыху щӏэхуэн хуэдэу хъуащ, амыхъумэ и шыр зыщӏэту щытар ара?

Аушыджэр къуажэкӏэми ӏуащхьэжьхэр щымащӏэкъым. Псом япэу зи гугъу щӏыпхъэри Къыдырщокъуэпщым, Талъостэн Елмырзэ, Бету сымэ я ӏуащхьэхэрщ. Аушыджэр уикӏыу Урван ущыкӏуэжкӏэ, а бгым удэкӏа иужькӏэ ӏуащхьэ гуп зыхэтщ абдей. Хъыбарыр щыстхыну зэманым лӏыжьхэм сашэри сагъэлъэгъуа, мыр мыращ зиӏысыр жари. Абы Къыдырщокъуэпщыр хэтщ. Абы нэмыщӏкӏэ абы и ныбжьэгъу джы и блэгъагъкӏэ зэблагъэу Талъостэн Елмырзэ, Битумыр жери, ахэр абдей щӏаукӏар, ар Антемыркъан и ӏуэхущ а щӏаукӏар. Антемыркъан Яукӏа иужькӏэ зы илъэс пщыкӏутху дэкӏа иужькӏэ Къэбэрдейм ис шууей зыгу зыбжанэ къигъэушауэ щыта. Пэжым щӏэныкъуэкъуу щыт лӏы хъарзынэр щхьэ яукӏынкӏэ хуей хъуа? жари, абдейм зы шу гуп къызэпэщауэ щытат. Тхыдэм зэрыжиӏэмкӏэ абдей цӏыху хыщӏ щаукӏа. Къыдырщокъуэр, Елмырзэ, Бетум. Мы сымэ абы тӏу къагъэнащ зыр хьэдэр ихъумэну, зыр хъыбар ягъащӏэ, мис мыращ ӏуэхур зэрыхъуар жиӏэжын папщӏэкӏэ, жыпӏэжынущи, мыпхуэдэу удоутӏыпщыж, жари, зыр яутӏыпщыжащ, зыр абдей къэнащ. Мор махуищкӏэ гъуэгу тета мыкӏуэжыфу. Уӏэгъэ гуэрхэри телъу къыщӏэкӏынт. Гувауэ къэкӏуащ а лъэныкъуэмкӏэ Тэрч лъэныкъуэмкӏэ къикӏри. Къыщыкӏуам щыгъуэ хьэдэхэр зыдэщызым къэсыным метрищэ метрыщитӏ хуейу мэр къыщӏихьащ. Хьэдэмэр. Арати, мыр тшэж хъунукъым, шыгуи выгуи зэгъусэу зыкъом къэкӏуат, мо ар тшэж хъунукъым, дэ гупыщыр зыхэт щыщӏэтлъхьэн, жари. Мис а ӏуащхьэ гуп зыхэтым цӏыху хыщӏ щӏэлъу жеӏэ, икӏи ар Щыхьэт къытохъуэр а ӏуащхьэм и щӏыбкӏэ, ӏэщ, сыт дэмыкӏын папщӏэкӏэ, советскэ власть зэманым щыгъуэ а трактор хьэлъам хуэдэ къыщратхъукӏым щыгъуэ къупщхьэ куэд зы пэгуным, матэ из къыщӏэкӏауэ щытауэ жаӏэ къу цӏыху къупщхьэу. Ар уи фӏэщ зэрыхъунур мис ар абы я фэеплъу ӏуащхьэр къыщӏэнар аращ. Ауэ мыр Къэдыршокъуэм ейщ, мыр Талъостэн Елымырзэ ейщ, мыр Биту ейщ жыӏэу зэхэхауэ сэ къызжаӏэфакъым, ар къызжезыӏамэ.
Ямыукъуэ гущэмэ си блэр гъэуур сагъэшри рыуей, фэгъузауэ къашэ гущэхэр уэр гу фэ. Лӏэщӏыгъуэ блэкӏахэм я лъэужьыр щыгъунэжщ мы щӏыналъэм. Фщӏэж, флъытэ фи блэкӏар, дысщывмыгъэгъупщэ, къыжаӏэ фӏэкӏа пщӏэнкъым ахэм я теплъэм. Дунейм щӏыпӏэ хъуэпсэгъуэу щыӏэхэм ящыщ зыщ.